Moni moni, ndine Jaki. Mwaswera bwanji? Kankhani kake kakafupi eti mwakuganizira kuti anthu akapanga plan yopanga upandu salingalira kunena kuti kodi zikatembenuka zizakhala zotani. Mu nthawiyo amangokhala kuti agwiritsa choyipacho, sachita focus on china chilichonse koma chimene afuna kupangacho saganizira kuti kodi zitati ziti zitembenuke zitha bwanji? Mayi uyu dzina lake Diana Lovejoy. Diana anali pa banja ndi mamuna wake uyu Greg Mulvihill. Linali banja labwinobwino koyamba. Atapanga ukwati ankafuna kukhala ndi mwana kwambiri, koma Diana anapanga miscarriage ka 8 nde anali okhumudwa kwambiri. Mmene anayesera kachi 9 mwana anapeza kuti wabadwa mnyamata, kamwana kakamuna nde Diana uja chikondi chake chonse chinapita pa mwana uja basi kuyamba nokumpangira to ignore mamuna uja amangoipidwa naye mamuna uja chilichonse chinali chokhudza mwana basi nde ntchito yomwe amagwira diana anali fitness instructor eti analiso ndi youtube channel yake chani amapanga ti zinthu iti ndi iti nde anali oti amapanga ndalama kwambiri ati amapanga 10000 dollars pa mwezi nde you can imagine ndi ndalama zambiri ndi greg samamvana ayi mpaka anaona kuti bola angopanga divorce. Koma pofuna kupanga divorce, Diana amafuna custody yonse ya mwana, mwana akhale ndi iyeyo asamapite kwa mamunayo basi anangokhala oyipidwa ndi mamuna wakeyo basi sakumfunanso nde mamunayonso amanena kuti ah, mwanayonso ndi wanga eti nde tizigawana 50-50 custody eti inu mudzikhala naye hafu inenso nzikhala naye hafu pa wiki paja koma panalibebe kugwirizana ayi nde anapezeka kuti akadali mkati molimbirana mwana mkati mwa divorce muja Diana anakumana ndi mzibambo uyu anali gun instructor wake omuphunzitsa kuombera anali munthu onena kuti anali instructorso mzibamboyu dzina lake McDavid wachikuda anali oti amagwira ntchito mu army, mu army-mo analiso instructor ophunzitsa anthu kuombera chani anali marksman odziwa kuombera kwambiri koma anali atapanga retire nde amatani anayamba naye chibwezi McDavid anali pa banja nde amamuzembera mkazi wake kumapanga chibwezi ndi Diana uja. Anthu aja akulimbanabe ku khoti Diana ndi mamuna wake. Diana anayamba kumanena mabodza tsopano. Manena kuti ayi mamunayo amampanga molest amampanga mwanayu zosakhala bwino amamugwiragwira mosakhala bwino chani. Koma khoti linapeza kuti zonsezo zinali zabodza. Amangonenera kuti apezeke kuti mamunayo walandidwa mwanayo eti asala- asaloledwe kukhala ndi mwanayo. Nde mosakhalitsa khoti linatani? Linapereka chigamulo. Chigamulo chake chinanena kuti mwanayo azipita kwa aliyense 50 50. Komanso chifukwa choti Diana anali ndi ndalama zambiri, khoti linalamula kuti ngati part of settlement ya divorce ampatse mamuna wakeyo 120,000 dollars. anachita kumupasa date kuti by date iyi mukhale mutamupasa 120,000 dollars nkuwapanga grant divorce kuti basi mwachita divorce. Diana anakwiya nazo kwambiri, samafuna kuchita share mwanayi, amafuna kuti mwana akhale wake yekha, mamunayo achoke asazamuoneso. Nde anapezeka kuti tsiku lina mu 2016 mu September 2016 mamuna wake Greg analandira foni kuchoka kwa munthu osamudziwa mzibambo, anamuuza kuti ndili ndi evidence yonena kuti iweyo kaya umapanga abuse ndani kaya tikagwiritsa ntchito mkhoti ulephera nde munthu oyimba foniyo amati ndi private investigator nde anamuuza onena kuti ngati ufuna uitenge evidence iyi upite nayo ndipeze malo akuti akuti kumpasa malo oti akakumane naye nde greg uja zinamudabwitsa anauza anzake nzake uja anati atiye ah, tipite limodzi tikaone kuti kuli chani anayendesa galimoto kupeza kuti komwe akupitako kunali kutchiretchire chonchi anafika nkutsika galimoto kumayenda kumayang'ana kuti ah, munthu amene amayimba foniyu angakhale kuti anali pati atazayang'ana kutsogolo chonchi anangodabwa kuti akuona ngati pabisala munthu pena pake koma munthu wanyamula mfuti anthu awiri aja greg ndi nzake onse kuyamba kutani kuthawa kuti athawire mgalimoto munthu uja nkuombera nde anamuombera greg uja kukhwapako nde analowa mgalimoto ndi nzake uja nzake anayendesa galimoto anapeza kuti athawa anakafika kuchipatala greg uja anachita mwayi kunena kuti chipolopolo chinalowa kukhwapako koma chinamisa chinamisa mtima anachita mwayi chinangomisa mtima pang'ono nde anapeza kuti anapulumuka apolisi anadabwa kuti angakhale ndani nde nthawi zonse pakakhala kuti pali mpungwepungwe m'banja nde wina achitidwe chifuwamba olo pasakhale mpungwepungwe nthawi zambiri suspect oyamba amakhala mkazi wako kapena mamuna wako nde anayamba kumuyang'anano ndani dayana uja kuti yayi dayanayu ndi mamuna wake pakhala mavuto ambiri nde anamuchita sizinavute anamufunsa kunena kuti unali kuti dzulo anatchula komwe anali apolisi ali sizivutayi tiyang'ana galimoto yako gps ya galimoto plus phone yake kunena kuti anali kuti kuyang'ana kuchita locate phone kupeza kuti anali malo omwe aja amene mamuna uja anapita komanso galimoto yake gps inapezekanso kumalo kumene koko madzulo omwewo apolisi anamutenga kuti iweyo wakapezeka pamene popo bwanji tsiku losonena kuti munthu watani waomberedwa nde chifukwa choti anadziwanso kunena kuti anali ndi chibwezi a Mark David ajano tsopano onena kuti ali ndi banja lawo akuzemba kumakapanga naye chibwezi koma chifukwa choti anali instructor wakenso omuphunzitsa kuombera anapita kukangochita cheki kunyumba kwake atayang'ana ngati mugalaja anapeza mfuti rifle rifle yake kukayiyeza kupeza kuti mfuti yake yomwe inamuombera Greg inali imeneyoyo basitu a Mark David so kwatani kwatenga onse awiri anawamanga mulandu mpungwepungwe onena kuti anapeza kunena kuti Diana anampanga convince Mark David uja kunena kuti umuombere mamuna wanga umuphe 2000 dollars ndiye anavomeradi kunena kuti okay ndimuombera koma anangochitika kuti anaphonya a Mark David iwo anayesera kukana kuti ya ineyo ndimadziwa kuombera ndinali instructor ku army sindingamise ndikakhala kuti ndimafuna kumupha ndikanamupha nde anafuza kuti nde kuyenda zanu kumaombera anthu kuti atani akuti samaombera iyeyo akuti greg yo ananyamula tochi nde iye amaombera tochiyo nde akhoti anamuyankha kuti mukanakhaladi odziwa kuombera amene mukuneneramo simukanamisa tochiyo nkuombera munthu bwezi mutayishuta tochiyo nde a Mark David anapezeka kuti anawamanga anachita sentence to zaka 50 in prison nde a Diana nawonso pano anapezeka kuti anatchuka nkukhala viral chifukwa kuti nawonso anazengedwa mlandu wokupha Diana yo anangopita kukamutula Mark David nkubwerera monse kumaomberedwa iye kunalibeko anangomtula pamalopo pomwe anamuimbira ndi iwowo kunena kuti ubwere chanchani zonsezi chanapangana iye uja nkuchokapo kunalibeko koma plani inali ya iyeyo nde inabeba ndi reaction yake kuti atanena mu court kuti guilty diana sanamvetse mpaka anakomoka nde video yake inapanga trending nkuchita go viral kunena kuti ah iwe monse umapanga plan yofuna kupha munthu umaganiza kuti zizatha bwanji kuti kusamvetsa kumenekoko ngati kuti amaona ngati kuti zitani kunena kuti zithekadi mpaka napambana nde video yake nayi yomwe a Diana anapezeka kuti akomoka atauzidwa kunena kuti ali guilty ndipo kumapeto kwake anachitidwa sentence to 26 years in prison imeneyo ndi nkhani yanje